Пэхъу пэнтыхь жыхуиӏэ къэтыным и етӏуанэ ӏыхьэри нокӏуэ адыгэ. Япэ ӏыхьэм Натхъуэ Къадир и щыӏэкӏам теухуауэ зэхэфхар гъэщӏэгъуэн фщыхъуакӏэ дыщыгугъыурэ Гугъэм къыпкъырыкӏыу къыкӏэлъыкӏуэ ӏыхьэри фи пащхьэ идолъхьэ. Адыгэм и дыгъуасэр, и нобэр, и пщэдейр, аркъэ Натхъуэ Къадир хуэдэ жылэлӏхэр зытепсэлъыхьыпхъэр?
Зэ мыбы сикӏри, иджа. Мыӏмэдейр къэзгъэува нэужь Тыркум срагъэблэгъат. Арати, адыгэ щӏалэхэм къызжаӏа, абы щыгъуэ сцӏыхутэкъым, жаӏащ Нарт телевидение Иорданием щӏалэ яӏэ зыгуэрым зэӏуиха мажэ къытхузэгъэцӏыху, жаӏащ мыр адыгэхэм сыхьэт тӏощӏрэ плӏырэкӏэ дгъэпсэуэлъэфыну адыгэм щхьэкӏэ. Зыгуэрым пыщӏа хъуа политикэ зыгуэрэ, сэ сщӏэрэ, жари? Арати, Иорданием сыщыкӏуэм, щӏалэм сылъыхъуа куэдрэ сыхуэзэн сымылъэкӏыу. Итӏанэ щӏалищ къэкӏуа си деи я мыстри къэбдэкъу, устав жыпӏэну я мыст яӏэр къызязгъахьри. Арати, сыхаплъэри зи апхуэдэ ӏуэху хэттэкъым. Адыгэ щӏалэу зыгъэсар иджыри университетыр имыухауэ Нэгъуейхэ ящыщ, и цӏэр Нарт. Нартым къикӏырыр National Adiga Radio and Television жаӏэри. А Нартым, езым и цӏэм тету зыщӏа Ауэ ар анэхьэ ӏэщэ дэгъуэу тиӏэращ тхуэгъэпсэуалъэм. Программэ дэгъуэхэр къагъэлъагъуэ документарийхэр. Итӏанэ Къэбэрдейм икӏауэ сабийхэм я сабий программэ дэгъуэхэр адыгабзэкӏэ. Историе, археологие, бзэ, бзэми ирагъаджэ а ТВ-м, а ТВ-мкӏэ ар тхуэгъэлажьэмэ дэгъуэт. Кӏуэ, атӏэ иджыпсту нэхъ мыхъумыщӏэу тхэлъыра, лъэпкъ зэхэдзыра, абы и фӏагъ къыдэкӏкъым. Дауэ жыпӏэнэ, фесми жыпӏэнэми, итӏанэ интернет жыпӏэнэми, телевидением и фӏагъэшхуэ къыдокӏ мы телефонхэм. Мис ар ди ныбжьыщӏэхэр зопсалъэ, зэлъыӏэс. Абыхэм зэхэдз яӏэкъым. Ди ныбжьыщӏэхэм зэхэдз иӏэкъым, ди нэхъыжьхэра зэхэдз зиӏэр, лӏакъуэ зэхэдз зыщӏыр. Аращи, Тхьэм жиӏэм абы нэхъ гъуэгу тэж тыришэн нэхъ дызэдэӏэпыкъуну Узэдэӏэпыкъужмэ, уз жаӏэ, лъэпкъыр зыщыбэм быныр щыбэхъу жаӏэкъэ, абыхэм мис апхуэдэу си гугъэ ӏэмал иӏэмэ, мис а ныбжьыщӏэхэм гу лъатэну езыхэм я пщэ зэрилъыр лъэпкъыр къэнэжыныр Нэхъыжьхэракъым лъэпкъыр къэнэжыну зи ӏэ илъыр, ныбжьыщӏэу тиӏэхэращ. Аращи, кӏуэ сэ тэнэ сыкӏуэми ӏэмал зэриӏэкӏэ абы и гугъу сощӏ. Фэращ лъэпкъым лъэу щӏэтыжыр иджы. Фэра фэ, фэ лъэпкъыр фымыгъэбэу иужь фимытмэ, лъэпкъыр кӏуэдауэ ара. Аращи, Тхьэм жиӏэм абыхэм гу лъатэнщи, нэхъ. Лъэпкъым хуэлажьэу яублэн. Икӏэ, ӏз псомэ я нэхъ ӏуэхуу тиӏэр иджы адыгэхэм Къэбэрдеи, Мысти, Адыгеи, Абхъази зы республикэ тхуэщӏыжами, мы тибзэрэ ди хабзэрэ щыткӏуэдкӏэ тыкӏуэда. Мис абы гу лъатэну сыхуейт ди ныбжьыщӏэхэм маржэ бзэмрэ хабзэмрэ. Зэбгъэӏыгъ, адыгэм пӏукӏэу иӏэр пӏу, цӏыхур зэрапӏ гъуэгур щыткӏуэдыкӏэ адыгэр адыгэжкъым. Адыгабзэр мыр журнал Тыркум, Америкэм щызыщӏым Сэ мураду сиӏар мис а ӏуэхум ехьэлӏа. Мураду сиӏар журналым и лъапсэр Америкэм щыӏэну, ауэ адыгэу тэнэ щыӏэми корреспондентхэр къагъэкӏуэнщи абы. Дэ тэнэ щыӏэмкӏи меньшинству, меньшинству тыщопсэу. Дэ Хэку дэдэми аращ. Аращи, мо Югославием адыгэхэм къяхъулӏам хуэдэ зыгуэр къыдэхъулӏэмэ, Америкэмкӏэ зыгуэр щыпсэлъэфыну акъыл зиӏэ цӏыхухэр, гъэсэныгъэ зыӏэщӏэлъхэр абы дэлэжьэну, Америкэм щылэжьэну, ау адыгэхэр зыщыпсэум къагъэкӏуэну. Апхуэдэ мысль сиӏэт. Арати, абы ехьэлӏауэ журналыр къыдэзгъэкӏ щыхъум, псалъэм щхьэкӏэ нэхъ тхьэмадэу Тыркум щыӏар Шамил и къуэм и къуэ, Шейх Шамил. Абы зыхуэзгъазэри жысӏащ, мыра мыра жысӏати, дэ Тыркумкӏэ апхуэдэ тӏэ къикӏынукъым жиӏати, мыр сэ ущышынэну зыгуэркъым. Тыркум нэхъ тхьэмадэу иӏэу дзэм хэтым и тхьэмадэу иӏэр зы къэмынэу адыгэ. Ар зыхагъэхьэр адыгэм цӏыхур зэрипӏэра къызыхэкӏыр. Цӏыхур щӏыхь хуэпщӏыну, лӏыгъэ иӏэну, мыщтэу зыгъасэр адыгэм цӏыхур зэрипӏэр аращ. Аращи, Хэкум тэнэ тисми гурыдгъэӏуэн хуейр, мыр дэ закъуэракъым зи фӏагъэ екӏыну, мыр диӏэмэ, хэку дызэрысми и фӏагъэ екӏыну. Мы гъуэгумкӏэ тыпсалъэмэ, зыми ягъэ екӏын хуейкъым. Апхуэдэ дэ Иорданиеми тыкӏуэри. Жесӏати, Иорданием тхьэмадэу дэсым хасэм и тхьэмадэм, Тэ тыадыгэу, Иорданием тери адыгэу ара? жиӏати, итӏанэ мыс щӏалэ гуэрэ къэпсалъэри, щӏалэкъым, ари генерал, ау мыр жиӏащ, Нэхъ зыпщеплъхьэн хуейр хэгъуэгум хуэлажьэракъым, жиӏащ цӏыху, адыгэ цӏыху къызэрыкӏуэр. Итӏанэ къэскӏуахь щыхъум мы хасэм щхьэкӏэ ахэр къэдугъуеину. Эмиратхэм сыкӏуэ щыхъум, мыр восемьдесят.

Абыхэм къыжаӏар Къадыр, жаӏащ, сыт щхьэкӏэ илъэсым зэхуэс гуэрэ димыӏэ, псомкӏи дызэхуэсынщи, ӏуэхум тепсэлъыхьынщи, а зы гъуэгумкӏэ псомкӏи дызэдеӏэпыкъуну жаӏати, Аман сыщыкӏуэжым, Хасэм жесӏащ, тхьэмадэ Бэрмамытхэ ящыщт. Фэуаз пашэ жаӏэу. Абы и унэм сригъэблагъэри кӏуэ жесӏащ. Мыра, мыра цӏыхухэм жаӏэр? Мыр жысӏащ, зи ӏэ къикӏыну щыӏэр е Америкэм исыращ, е Аман дэсыращ. Тыркуми я ӏэ къикӏынукъым, щхьэкӏэ Тыркури Советский Союзым хуэдэу быдэ. Умыгузавэ, жиӏащ ар, ӏэмал иӏэу сэ, имыӏэу сэ зэфӏэзгъэкӏын, къыжиӏа. Итӏанэ хэкужьхэр ящыщу генерал Исхьэкъ, Исхьэкъ пашэ жаӏэу, сади къэкӏуауэ, Э, Къадыр, сыт хуэ, сыт хъыбар удэ мыдэ жиӏати, Уэлей жысӏащ, Э, Фэуаз пашэм мыхуэдэ сыкъигъэ, Уэлей пцӏы еупсым жиӏащ. Дэ, жиӏащ, сэ узгъэгугъэми, пцӏы сыупсыну, жиӏащ. Щхьэкӏэ жиӏа дэ пащтыхьым хуэлажьэхэмкӏэ, пащтыхьым зы псалъэ закъуэ жиӏэмэ, ди ӏуэхур зэфӏэкӏа, жиӏащ. Сыт щхьэкӏэ апхуэдэ ӏуэху фыхахьэрэ, жиӏэмэ, ди ӏуэхур зэфӏэкӏа. Мыр жиӏащ, зезыхуэн хуэдэр, фэр хуэдэу псэ емынэ къелыжхэр анахьэ. Быкӏэ хъунукъым, жиӏэри. Аращи, кӏуэ, мы къомэ зыхужысӏэр Тхьэм жиӏэм ди ныбжьыщӏэхэр ӏэмал зэриӏэкӏэ къэушынхэ, къэдгъэушынхэ, лъэпкъыр яӏэ, яӏэмыщӏэ къызэринэр ядгъэцӏыхунхэ. Зэхэпхами сщӏэкъым, кӏуэ сэ зэхэсха. Тыркум ис адыгэхэм зэ ТТЗК секретный организацэ ящӏат. ТТЗК-м къикӏыр Тихэку Даргъуэтыж жызыӏэ гуп. Иджы сэ кӏуэ журналыр къыдэзгъэкӏ щыхъум, куэдхэр къысыӏэщ хъуащ. Абыхэм ныбжьыщӏэ къом яхэтт. Ар Иорданиями щыӏэ, Тыркуми щыӏэ. Абыхэм жаӏэр, Хэкум дымыгъэзэжмэ дыхэкӏуэдэжыну, ны-ны-анэдэлъху хэкур арщ дыкъызыщынэжынур. Мис ара пэжыр. Нэгъуэщӏкӏэ сыт пщӏами дыхэкӏуэдэну. Аращи, ӏэмал зэриӏэкӏэ къэкӏуэжыфыну щыӏэ. Сэ конгрессхэм куэд псоми сахэлэжьащ. Абы ренэу жысӏэр мыр дэнэ сыкӏуэми жысӏэу аращ. Дунейпсо Адыгэ фонд тиӏэн хуей лъэпкъ фонд. Лъэпкъ фондым ӏуэхуу иӏэр мыбыкӏэ инвестицие щищӏынщи, Адыгейм, Къэбэрдейм, мыстым урыси дгъэлэжьэну, адыги дгъэлэжьэну, ау адыгэ щӏыу тиӏэракъым. Адыгэ лӏакъуэ щӏыгуу тиӏахэм. Мыр апхуэдэу щымытмэ, хэкур дгъуэтыжын хуей жысӏэмэ, Адыгейр жыпӏэмэ, адыгэм щӏыгуу иӏыгъау хы Фӏыцӏэрэ Мысыррэ псори мэкӏуэд. Урысием тебэнын ӏуэху димыӏэу, ау ӏэмал зэриӏэкӏэ дызэгурыӏуэнщи, а гъуэгум тетэу дыпсэумэ, псалъэм щхьэкӏэ ти инвестицие моу щытщӏу, ти больницэхэр нэхъ дэгъуу хъуу, ти школхэр нэхъ дэгъуу хъуу, хэгъэгум ущыпсэуныр нэхъ дэгъу хъумэ, цӏыхуу ис нэгъуэщӏ цӏыху лъэпкъри къыдэӏэпыкъуну. Апхуэдэ итӏанэ абы а фондымкӏэ анахь япэрей ӏуэхуу щытын хуейр цӏыхум Хэкум къэкӏуэжыну хуейу нэхьэу щыӏэр тхьэмыщкӏэра? Тхьэмыщкӏэ къызэрыкӏуэжын ахъши иӏэкъым. Къэкӏуэжмэ, зыщылэжьэни ухуей зыщыпсэу. Мис ахэр псори иридгъэпсыну дунейпсо Адыгэ фонд тиӏэн хуей. Мыр куэдрэ уэ ахъшэ, ахъшэ пӏа жыбоӏэ жаӏа щхьэкӏэ, нобэ дунейр зэрыгъэпсар ар уимыӏэу зи пхуэщӏэнукъым. Мыр ти куэдхэм яжесӏа щхьэкӏэ. Абы тепсэлъыхьахэ илъэс зытӏущ ипэкӏэ. Арати, Дунейпсо Хасэм хэукъуащ ар щӏыпӏэхэм, щӏыпӏэхэм щыфӏыгъ ахъшэ фоугъуейри. Абыкӏэ хъунукъым мыр псалъэм щхьэ Америкэм щыӏэ.

Гъэпсамэ, итӏанэ дылэжьэн тлъэкӏыну. Абы нэс ар димыӏэмэ, псэуи псалъэ жьым хахьэри мэкӏуэдыж. Итӏанэ кӏуэ диаспорэмкӏи ара? Диаспорэ адыгэр анахь ину щыӏэхэм ящыщщ. Армян мысэ щыӏэ, ахэр дэгъуэу мэлажьэ, дэр нэхь нэхъ дэгъуэу мэлажьэ. Псалъэм щхьэкӏэ Америкэм ис армян диаспорэ. Гъэсэныгъэм зетын хуей. Мыбы Бжьапӏэ зэхэпхами сщӏэкъым. Бжьапӏэхэр ящыщу Адыгейм

Сыбыр ирашэхэри лӏа. Я нэхьыщӏэ къэна, къэнати, ар Америкэм къэкӏуа где-то нысэм. Арати, мыр где-то шестьдесят шестой, семидесятэхэм и пэ. Лӏы гъэса, нэхъыжьти сеупщӏар. Я нэхъыжь жысӏа, мыпхуэдэу жысӏащ, политическэ организацие зимыӏэ адыгэм нэгъуэщӏкӏэ Америкэм цӏыху лъэпкъ искъым, жысӏат. Дауэ уеплърэ, политическэ организацэ гуэр тщӏыну Америкэм, жысӏати, А, си щӏалэ, жиӏащ, гъэсэныгъэмкӏэ къапщтэм, жиӏащ Адыгейм процентну. Нэхъ цӏыху гъэсагъэ куэд ису Урысейм республикэ иткъым жиӏащ. Ауэ ди щӏалэхэр щеджэхэкӏэ гъэсэныгъэ ягъуэтау, дауэ жыпӏэну, къуалъхьэ е зыгуэру яхуэпсэлъэн щымыӏэмэ, ӏуэху ямыгъуэту колхозым къагъэзажи, мэлажьэ жиӏащ, гъэсэныгъэ яӏэ, ау ӏэнатӏэ ягъуэтыркъым. Иджы жиӏащ, сэ политическэ организацие бощӏ щхьэ пщӏыми, жиӏащ, мы лъапсэр щымыӏэмэ, жиӏащ, зыри уасэ иӏэкъым, зыри пӏэкъикӏынукъым, дэ дымащӏэ, жиӏащ. Ауэ, жиӏащ. Амал иӏэмэ, жиӏар, дунейр зыгуэру къэхъумэ, дыхуэхьэзырын хуей, жиӏащ правительствэ дгъэпсыфыну. Мыр абы щыгъуэ уигу къэкӏыну щыттэкъым мы Урысейр зэрызэхэхуа щӏыкӏэр, советск властыр. Зэрыжиӏам хуэдэу, советск властыр зэрызэхэхуам сыту, ди насыпкӏэ мыбы цӏыхуу къинам республикэхэр ящӏар, дэгъуэ дейми ди республикэ диӏэ хъуар. Итӏанэ сэ сызэрегупсысэмкӏэ, иджыпсту, А системэу тиӏэр нэхъыфӏ республикэ щхьэхуэ лъэпкъыу тыхъуным нэхьу. Сыт щхьэкӏэ пӏэмэ, республикэ щхьэхуэ тыхъумэ, ти дзэ тӏыгъыжыфыну тыгъэпсакъым, ти полицэ тӏыгъыжыфыну тыгъэпсакъым. Уи фӏэщ хъун Майкоп девяностэ Третьем конгрессыр щызэӏуахым япэрейуэ а Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гербыр якум иту, зы лъэныкъуэмкӏэ урысей быракъыр щыту, зы лъэныкъуэмкӏэ адыгэ быракъыр пылъау, конгрессыр щызэӏуахым цӏыхуу къехьэлӏам и нэхьыбэр гъырт. Апхуэдэ махуэ тлъагъужын тӏэу тцӏыхуакъым, зыми ицӏыхуакъым. Урысейр апхуэдэу зэхэхуэнщи, адыгэм хуитыныгъэ пащтыхьым тызэрищтэрэ апхуэдэ гугъапӏэ щыӏэжакъым. Ауэ кърекӏуэкӏрекӏуэкӏыжри апхуэдэ хъуа. Аращи, гъэсэныгъэ Иджы нобэ ӏашэу щыӏэр гъэсэныгъэращ. Гъэсэныгъэ. Ти щӏалэхэм сыт хуэдэ гъэсэныгъэкӏи тиӏэн хуейщ, гъэсэныгъэ зыӏэрыдгъэхьэн хуейщ. Мис а лъэпкъым къызэтенэн пщӏэсрэ цӏыхумкӏэ ӏэмал иӏэмэ, а лъэпкъ пӏукӏэу тиӏэ гъуэгум тытекӏын хуейкъым. Лъэпкъыр цӏыхубзыр мызэ сабиигъуэм къыщыщӏэдзауэ нэхъыжьым щӏыхь хуэпщӏыныр цӏыхум псэ цӏыхугъэм, цӏыхуныгъэм ехьэлӏамэ, адыгэм и хабзэм и пщэ кӏуэн щыӏэкъым. Аращи, ар тхэлъмэ, тэнэ тыкӏуами, Хьэтыри къытахыну, итӏанэ цӏыхухэр зэӏэпыкъунуми сытми ӏэмал иӏэмэ, зауэ-банэ дыхэмыту ӏэпыӏэгъу тыхуей, фыкъыдэӏэпыкъу. Дэ международный ӏэпыӏэгъу тыхуей, ти ӏуэху къикӏыным щхьэкӏэ. Абы куэду ӏэмал зэриӏэкӏэ тыхуэлэжьэн хуей. Урысейм тебэнын хуейкъым, тебэнми тыхурикъунукъым, тыхурикъуакъым икӏи. ӏэмал иӏэмэ, гъуэгу дгъуэтын хуей, дипломатическэ, мыстэ. нэгъуэщӏ цӏыхухэр къызэдгъэӏэпыкъуу дызэгурыӏуэну, зэгурыӏуэныгъэкӏэ, мамырныгъэкӏэ ди ӏуэху дгъэпсыну. Сэ си гугъэмкӏэ. Иджыри къэс нэхъ дей дыхъурэ екӏуэкӏа. Иджы мы Тыркуми нэхъ хуит щыхъухэм, Тыркум бзэр щыпсэлъэнхэ хуитакъым, исам мы Телевидение, итӏанэ интернет мысэм ари къыщежьэм нэхъ адыгэхэмкӏэ дызэлъэӏэс хъуа, дызэгурыӏуэ хъуащи, а зы гугъапӏэра къытхуэна Тхьэм жиӏэм нэхъ дызэдэӏэпыкъуурэ, зы гъуэгу гуэрым ди тхьэмадэхэм дыташэнщи, Псомкӏи тызэдеӏэжу, тызэдэлажьэу, нэгъуэщӏ бий дымыщӏэу ӏэпыӏэгъу, ӏэпыӏэгъу къэдгъуэту, псалъэм международный ӏэпыӏэгъу дгъуэтымэ дэгъуэ, цивильный организацие цӏыхум и хьэкъым ирипсэухэр щыщӏрэ? Мис апхуэдэ куэд организацие международнэу Лъапсэ яӏэу, лъэкӏ яӏэу щыӏэ. Мис апхуэдхэр здэдгъэӏэпыкъурэ дылэжьэфымэ аращ. Сэ илъэс тӏощӏитӏымкӏэ къэзгъэзэжакъым Хэкум. Сыт щхьэкӏэ пӏомэ, дакъыхуэтхэм е дызэлъэӏэсым Цӏыху мыбыкӏэ къэнахэм ди ягъэ екӏын дытешынэт. Дэ ди щхьэракъым ӏуэхутэр, ӏуэхур мыбы цӏыхуэ исыра. Ауэ итӏанэ си къуэшым письмо къитхри, къыслъыхъуу симыгъуэту, письмор Сирием кӏуа. Сирием икӏри сщӏэкъым, зэрыхыфӏамыдзар дэгъуа. Сирием икӏри Иорданием кӏуа. Иорданием щыгъуэ ацӏыкъуэ ящыщу зыгуэрыр Хэкум къикӏауэ абы ӏэрыхьэри Америкэм къысхуигъэхьыжа. Абы итыр тхьэмахуитӏу нэхъыбэкӏэ сылэжьэфакъым. Схуэмышэчу сыгъыу лэжьакӏуэм сыкӏуэмэ, сытхыт мы сымылъагъуу.

Восемьдесят третьим апрелым хэкум япэрэу къэзгъэзэжа. Тэхъутэмыкъуей, си къуэшыр абы дэсти Тэхъутэмыкъуей. Къэмыкӏуа адыгэ къэнакъым, къуажэхэм къикӏри, мыстри, шапсыгъи, бжьэдыгъуи, кӏэмгуи. Нышхэр къашэмэ, джэдхэр къахьэмэ, ээ. Абы и пэкӏэ кӏуэ, хэкум къикӏауэ цӏыхухэм сахуэза псэ куэдхэм. Хэт къакӏуэми сыхуэзэт, хэт къакӏуэми сэ си ӏыхьлым хуэдэу къэкӏуауэ сытэт. Сыт щхьэкӏэ лъэпкъым хэкум къикӏа, ны-ны-ныдэлъху хэкум. Арати, япэ дэдэу унагъуэцӏэхэр сщогъупщэж. Адыгэ щӏалэ гуэр къэкӏуати, дауэ щыт удэм деж щӏэупщӏати. Уэлэхьи жиӏа адыгэ хэкум умыцӏыхужыну, уэзащхьэ унащхьэ бгъагъэхэр щыӏэжкъым, жиӏа кирпичнэхэр ящӏащ. Урыс территорием уикӏыу адыгэм узэрихьам тету къэпцӏыхуну жиӏар. Куэдкӏэ адыгэм нэхъ зытрегъэпсыхь жиӏэри. Ипэм адыгэм зэрихабзэм тету мы алкоголыр тӏэкӏу нэхъ мащӏэ тхуэщытэмэ арат.

Хьэтӏэ мы щхьэцыр бгъэкӏауэ цӏыху- цӏыхубзым хуэдэу и щхьэцыр ежь жаӏэу апхуэдэу хабзэхэр диӏащ. Лӏыжьхэм паӏэр шхэми зыми паӏэр щыгъын хуея псалъэм щхьэкӏэ. Си адэм деж адыгэ лӏыжьхэр къакӏуэт пчыхьэщхьэ колхоз нэужьми. Мыпхуэдэу щысэт жэбэжэщым. Мыпхуэдэу тӏысамэ, мыпхуэдэу унэм икӏыжынут. Мо ищӏын, мо ищӏын, зригъэщӏын щыӏакъым. Апхуэдэ нэхъыфӏ лӏыгъэм зы хабзэм зэрагъэхьт. Псалъэм щхьэи си къуэшым рюмкэхэр унэм кърихьэу щӏидза Сталинград дунейм хэкӏуэдахэм ящыщ. Арати си анэ рюмкэхэр ирихмэ икъутэм, Уэ къутэ, си анэ, сэ къэсхьыжын, жиӏэу. Итӏанэ, мис апхуэдэт, мащӏэт ефэр. Итӏанэ кӏуатэмэ къэс нэхъыбэ хъурэ ефахэр къахьыжу хъуащ. Ауэ къуажэм щемыфэу, щӏыбым щефэу.

Дэ санэ виноградыр сэнащхьэ жыдоӏэ. Санэ щыжытӏэкӏэ вино. Ара?
Пасэм щыӏа нэхъыжьхэм зыхалъхуа лъэхъэнэм екӏуу нэхъыжьыкӏэ ящӏэрт. Ноби адыгэр нэхъыжь и жыӏэ, и псалъэ дыхуэныкъуэщ. Ауэ ди гур ныкъуэщ, дызыхуэныкъуэ и ныкъуэ диӏэкъыми. Гур зымыгъэкӏуэдхэм ящыщу Натхъуэ Къадир ди япэ илъэс куэдкӏэ итамэ фӏы хъунт. Къадир и гупсысэкӏэр, и щыӏэкӏэр, и зыӏыгъыкӏэр куэду щапхъэщ. Щӏэныгъэм щӏыр зи инагъыр щызэлъищӏыса лӏэщӏыгъуэм апхуэдэущ адыгэм узэринэхъыжьынур, угупсысэрэ упсалъэу, жыпӏэрэ пщӏэжу, уи псалъэм псэ хэплъхьу, щӏэныгъэм уи жьантӏэр епту, дыгъуасэм пщӏэ хуэпщӏу,